ụmụnne m ekene m unu biko mkpesa ka m ji wee bịa the mkpesa a na-erizi m nri n'alụ asị na otego distin ji ewe m iwe m na-eme ka m die nya mana taa m sị ka m kwupụta ya why o ji awụ onye ọkada nya awa awa awa n'ezi asị ọrụ ndị abakiriki onye keke nya awa awa awa n'ezi asị ọrụ ndị abakiriki onye krọsa main road ma ọ mara krọs asị ọrụ ndị abakiriki onye na-eme eri eme eri na onye na-akpa agwa ọjọọ asị ọrụ ndị abakiriki why kee why kee the reason ihe a na-eme Abakaliki e, ọ ndị Igbo mee alụ a na-asị ọrụ ndị Abakaliki ọ dịzie ka a ya-asị na ndị Abakaliki nwa bụ ndị Hausa all those things na-ewe fa iwe ọ nya na-enwe na-eme ha ji enwe anger issue gị gị na ha mezie ife ma ị bụrụ onye Abakaliki ya fefe iwe na because na unu akparị ndị Abakaliki mee iji wee na-eme ihe ọ na-alụrụ ya nsogbu a gisi because i were ya as nwanne i we nya as nwanne ọ ma treat gị like that ka anyị kwụsịnụ this anyị adịgo anyị nwa ndị Igbo kwesịrị anyị nwa ife nke ịpụta na-akpalị ndị Igbo ibe anyị for what Abakaliki nwere obodo makara ife n'ala Igbo na Abakaliki nwere obodo makara ife mana amamife sef o nwere obodo and ịfụnanya fa nwekwuru ebe ebe ebe ọ bụ mụnwa onye Anambra ọ bụrụ na m bụ onye Ebonyi State wee na-eme ụdị ka komedi na-eme na ekwe mma enwego 1 million followers na Facebook a mana mma enwego 1 million followers in all platforms because fa ejirọ anya afụ nwanne fa na-eme nya na-eme anything ha ga-enyere ya aka any means mana a pụta na-akpọ fa n'ọnụ why why ọ dịrọ mma enwere m two of my brothers na-anụ nwanyị bụ from Ebonyi State and the two of them bụ the best sister in-laws you can ever wish to have yes ndo na ofu onye n'ime fa na-anụ onye Enugu mana onye Enugu ọ wụ na Ebonyi ka a mụrụ ya na Abakaliki ka a mụrụ ya o too na Abakaliki gụọ akwụkwọ na Abakaliki yes ya almost na onye Abakaliki ka ọ wụ and ọ wụ a good wife and ọ sọsọ nwaanyị Abakaliki ka ọ ya wee nụa nọmba 1 nwaanyị Abakaliki enwerọ efe ịgba n'ezi nọmba 2 nwaanyị Abakaliki ya-akwọ nwa n'azụ dịrị ime na-alị two decking na-ebugo blọkụ n'elu na-awụ na-awụ kọnkriti na-agba mbọ na-ebugharị ose na-eje ose na-ebu na-agba mbọ na-enyelu di ya aka and they are not materialistic ọ fịaka alụ ịfụ ebe nke nwaanyị tinye brazilian hair ma ti mbọ ma ome they will give you everything you want in a wife wisdom kwu ha nwere ọkpụkpụ aka ume ha nwere ya so why eji akpụrụ fa n'ọnụ why why o ji awụ a chọọ ịma atụ ndị iberibe e were abakiriki ka anyị kwụsịnụ ya igbo niile wụ ofu igbo niile wụ ofu obodo ọbụna ị fụ ndị isi dị mma ị ga-afụkwa ndị isi adịrọ mma after all nze mụrụ ndị isi dị mma mụọ ndị isi adịrọ mma mana ha niile bụ gịnị ụmụ nze ka ife anyị na-ekwuru ife a fiọfịa gara aga ọnụ maka ntị gị ịfụ anya gị nwa anwa gafete mbọsị ọzọ wee nụ ka ya mmadụ mere ife isi ọrụ onye abakiriki ị kọwalụ m ya ị kọwalụ m ife ndị abakiriki mee gị